igbo ndị ọma ekenee m unu kedu ka o si aga n'ogbe gị ọ dịgokwa anya m medebere ihe onyonyo kama na unu ma na awọ ada agba ọsọ ehihie n'efu na-atụfu mgbe ka m gaa ka anyị kọ n'ubi onye bịara nke taa okwu m wetara taa wụ okwu m chọrọ ka anyị neba anya na ya bụ okwu gbasara ọga na odibo ọga na odibo e, oge niile kwa mgbe kwa mgbe ị ga-anụ onye nke a jikwa gbachara ọga ya boy ọga ya edughị ya onye nke a gbachaa ọga ya edughị ya o nwere okwu e wetara na Brekete Family ọ bụrụ na unu na-ekiri Brekete Family unu ga-anụ maka okwu ahụ gbasara nwa amadi a na-akpọ Ekenechukwu Ekenechukwu gbachara ọga ya boy afọ isii e kwekọtara na ọ ga-awụ ọ gbachaa e duo ya ọ gbachaa afọ isii ahụ ọga ya akọrọ ihe na-agba ka moto na o nwere ọrụ o ji n'aka na ya tinyekwuoro ya otu afọ nwa amadi a gbakwara isi akwara mechakwa kwete gbachaa otu afọ ahụ na-eme ya afọ asaa ọga duo nụ nwatakịrị koko ya akọrọ na ọ chọrọ ịga kpọga ya mba China ebe ọ na-azụ ahịa ka ndị ahụ mata onye ọ bụ gịnị mere kamgbe nwatakịrị na-agbara gị odibo i cheghị ihe ọ wụ na ị chọrọ ọdịmma ya ị kpọghị ya gaa since ahụ oge ahụ mana ihe ka njọ na-awụ nke na-ewute na-abụ na nwa amadi a kịta a na-akpọ Ekenechukwu ndụ ya adịzighị nwatakịrị a bụ ezigbo mmadụ na ka ihe na-eme ọ na-ezigakwara nna ya ozi ọ sị nna ya na ya nekwa si nwanne papa ya anti ya na sendere ya ozi ọga ọga ya sịkwa ya na ọ ga-ezurịrị ego ya tupu ọ na-edu ya na ọ ga-ezurịrị ego ya o sendịrị anti ya ahụ ozi ozi n'igwe na ya nekwa o ọkwa ihe ahụ o sendịrị o zigara anti ya na nke o zigara papa ya ọ nwanne ya nwoke ka e ji were na-asị kedu ka ọga ga-eji sị na nwa odibo ya ga-ezurịrị ego ya tupu ọ na-edu ya ozi ka ihe meziri ka ihe okwu ndị a ji wee na-apụta onye nke a sị o zikwere m ozi mgbe dị otu a mgbe dị otu a onye nke a sị o zikwere m ozi mgbe dị otu a ọ bụrụ na nwa amadi a ndụ ya adịzighị a sị na o jere n'ụlọ oriri na nkwari nwatakịrị na-ada aga ebe ahụ ọ bụrụzie n'ebe ahụ ka o jere jee nwụọ ọnwụ ya agbaghị aka o nwee ihe gwara ya ihe gwara ya na o jikwa ṅụọ ihe a na-aṅụ aṅụ ma sị gị nwa wụ ọga nwekwenụ obi mmadụ ọ nwa mmadụ ka gị na ya na-eme wee sị na nwatakịrị a nwụgo ozu ka ọ fụ n'anya nwa ya ọmụgwọrị ka ọ dị ndụ i buru ozu tinye n'ụlọ nchekwa ozu dị ebe i bi ọ ka e si eme ruo kịta ha sị ruo ka mgbe e wetara okwu a na Brekete ha jibeghị anya ha wee fụ ozu nwa ha

ya ihe m nwere ikwu na ya bụ gị nwa na-agba odibo ị kwụwara gị aka gị ọtọ na-agba odibo were obi gị niile wee na-agba ya bụ odibo maka nwatakịrị a na-ekwu a na-akpọ Ekenechukwu o were obi ya niile wee na-agba odibo ọga ya anabụha aga n'ihu mgbe Ekenechukwu bidoro na zụwa ahịa na shọpụ ahụ bido gbawa odibo gbara nwoke ahụ odibo mgbe ahụ ka nwoke ji gawa n'ihu ihe wee na-agawara ya o bido rụwa ụlọ ebe dị otu a na na-enwegasị ihe ndị ọ na-emepụta na-afụ anya mgbe o ji ruzie idu nwatakịrị ruzie idu ya ọ bụrụzie nke ọnwụ gị nwa na-agba odibo ị gbachakwa ha afọ anọ ahụ e kwuru ị ga-agba ga-edu gị ma e dughị gị ọ kara mma na i were ndụ gị pụọ n'ebe ahụ ọ bụrụ ọsọ ahịa gị gbawa Chineke ga-agọzi gị ka ihe mere Ekenechukwu ghara ime ime gị ọ ka mma na ị pụrụ ihe a wụ ihe ordinary president kwuru na brekete family ị gbachaa boy ma e duhu gị anọkwana sị na ị na-anọkwa a na-agụnyekwasị afọ ọzọkwa mgbe ahụ eruru ọ na-eduhu gị pụọ gaa gbawa ọsọ ahịa o nwere ndị magasị gị n'ebe ahụ bido gbawa ọsọ ahịa chineke ga-emere gị amara biko ụmụ igbo kedu ihe unu chere e nwere ike ime iji wee hụ na onye ọga duru nwa odibo gbara ya odibo na-atụfughị mgbe mgbe ahụ o rukwere e kwesịrị idu ya ịfụ na o duru ya kedu ihe e nwere ike ime biko denye na n'ebe comment ebe a na-edenye edemede denye aro i nwere ike ịtụta otu a ga-esi wee mee ya ka nwatakịrị gbachaa odibo e duo ya ọhịa ihe na-atụ m e, e, enye m ọ na-ewute m si ka m kwuo ya nke nke ọ na-oge o ji ka na-ewute m wụ na nwatakịrị a nwụrụ anwụ daalụ m na ị na-enye ihe onyonyo